She was like a mother to me. Mother to gịnị? Ị bụ onye England?
Ị jere England?
Hey! We know.
I'm sorry o. Queen Queen Queen na oyoyo. Ozu nwa ada ọ na-ede. Hey! Unu mara asụ hmm. oyibo asụ mmiri sụ mmiri asụ mmiri sụ mmiri mgbe ndụ kwaka ọma na ọya wee welu glove wee wee yichicha aka ekpa ka ọ dịzi ka onye nọ n'akpati ọ dịzi ka onye a dọbego na mortuary aka mmadụ dị n'ọnwụ Queen aka mmadụ dị n'ọnwụ Queen na

ịghọta anyị mụ na Achalugo nọ the other day e wetara anyị leta na Queen anwụgo Achalugo cried that day ife Achalugo bee n'akwa ọ bụrụkwala onye ama mmụọ bee bee bee mụnwa jirie jirie jirie so ana amara m ka m mesi zi onye amụma Dike ma na-ewu ewu maka na onye amụma na Queen adịka na mma so two days ago ka m ziri onye amụma na Queen anwụgo onye amụma pala onwe tụọ n'ala o bechaa o nye suggestion si na o nwee onye ejele England continue so mụ na onye amụma wee suggest ya na a ga-ezifu Achalugo England mana enecha anya si na agha a na-ebu na palace erike Achalugo ara emengwe dị n'England ọ ya bụ onye a na-akpọ na phone maka urgent meeting onye amụma Azịza na onye amụma Dike ma na-ewu ewu

kee ka onye amụma ya-esi jee England ọ bụrụ na o nwekwuru ego bakwuru anyị n'akpa anyị tinyekwuo ya ma anyị jebe eje so Dike ma na-ewu ewu biko i ya-assistzi m ka ikwu tọfuzie o biko iwe ogwu na-ejide n'onwe gị aka na m ebezireli na m ebezireli ọnwụ Queen butere ebezire Radical Intervention Ministry. The Miracle Ground.
ọma ma mụ
ala na ibe nke nwa m bịakwutela anyị ibe so unu anụgo ife nwoke ọgwụ kwuru ọnwụ queen bụ radical intervention ministry ka queen nwụọlụ queen ihe anụnwa bụ ozu nwa ada ozu nwa ọkpụ nwa ada ọra ọ bụrụ ife a ga-akpachapụ akpachapụ ọ nke anyị mgbe a na-ekwu okwu onye ga represent ọ m ji aka m si let Achalugo go yes he said it yesterday mana war a na-agba na palace abụrọ obele ife Charles kpọrọ m na-agwa m ya hmm. na e need a radical man ga attend to that radical situation and who is that radical man Ejima Moses ọ mere ji wee cancel ọ my Sabbath school leave mana kwesị nọ leave now rapụcha ihe niile m me si ka m jee ọ bụrọ na England a na-atọka m hmm. so ife a na-ekwu dị 3 million anụnwa na-eti n'orike o nwekwa ihe o zuru maka na ị ma na m ka ga-aconvert nya to pounds o jere eje n'ego pounds o jekwa na-eje ego need ịdụ m n'aka yes maka burial ndị ọcha hara dịka nke be anyị nke ndị ọcha flower jele ebe a flower na card mana be anyị ga-asụlụ gị nni ji a ga-eme abacha ma ife ndị ọzọ mm. ọkwụ nnọ the other day fụ na news na ofu bodyguard na-eche akpati Queen nche nọkata collapse ọ bụrụ ya agụụ na-eme ego need ịdụ m n'aka yes maka na m egonu George m ga-ego high target ya ego mmịa ọkụ m ego mmịa ọkụ m eji ya tụ n'inu na high table yes ịwọtago m ama agba aka ya eje mhm. ka radical intervention ministry ya na-ayọ nni ayọ mba mba Queen go ka a na-akwado burial so na m na-ejeba na mma akwado onwe m ọfụma ọ bụrụ nni ji m tinye n'akpa ofe adịrị side nke ọzọ ọ mee m ji wee need edu ego mm. m landịla na england ozugbo m je na nke nwaanyị be anyị na-asụ nni ji ebe anwa na side eh, ring road yes the other side nni ji ka anyị eji 3 million wee sụ ọkwa na pounds na ọkwa na pounds na ọ bụrụ na naira enwezikwa ego anyị ji n'aka ihe m je emere ya bụ m bazie na toilet ma m je na restroom lie nni ka ife wee dụ m na Ehe.
maka na a na-acharge nni ji per okpoko ifulu okpoko 1 pound okpoko ọzọ 1 pound Ọbụrụ obele ife. ị malụ okpoko n'elu ị malụ pound n'ọnụ onye onye amaghị eli and then dịkwu m ego ya dịkwu m n'aka ka m wee kwuo onu Charlie na ọpaileba ezu ya na onyinyo nne ya picture ya portrait ya nne m ị na-ede n'o- ada dị ọra mma 100 pounds tụọ nienu nọ mmadụ ka ewu m zala afa radical intervention ministry ịwọtago achala ugonu achala ugonu nwayọ karịa anụ jide achala ugo ị gaa na na Facebook na fụ ebe niile ọ na-ekwu na pounds niile em gold niile Queen kpokolo n'Africa m je England mma ekpo n'ike kwe m wee nata ịdị ike ma na-ewu ewu yes mana ihe amakwana ebe the gold dịgasị wee dịsịa ọ bụ Buckingham Palace m na-echu ka mmiri Ị na-awagharị Ọ maka m awagharị. abụrọ onye na-egosi onwe m na social media You be mumu. ị batala na palace ozugbo n'anya n'aka na ị ga-afụ ebe eselu Ibu na ikwuru ikwuru ikwuru ikwuru mma ekpo n'ike kwe m nata so ịghọta kama na unu nee anya m two weeks unu afụrọ m na ndị hookup ndị ọcha ewegokwalụ m biko biko Ghọtago? um, last lastly before I conclude the meeting onye ọbụla setịfụ aka kpere ekpere ka ije a dụ ka ije mmiri ịwọta ịdị ike ma na-ewu ewu sardine ndị amaba ejima moses I'm telling you.
ije ga-adị ka ije mmiri Amen. amosu na-ama agba dị n'England ma amosu na-ama agba welụkwe na aghara bụ isi gị anya Amen.
ebe ọbụla i tinyere aka n'England ga na-agasịrị were Amen. ị ya-apali iko mmeri nata Nigeria gbala ụmụazị

ozugoro m na-agwa ya sị ya sorry yes he's coming gwa ụmụnna unu niile na m akwado yes dike mana ewu
ihe jere obere England biko ọ ya adụ na si England nata wonderful but don't worry o nwe ebe m ga branch godi sef first ka m nwọchie ụdị nri nwa before m gaba ebe m na-aga um, biko um, onye ọbụla ga-abịazi condolence na right count of examination si make sure na picture ọdụ eh? ego na ọbụla onye ahụ weta biko si detuo o oh, meeting adịgo inconclusive secretary mechie ị pachi oche niile azụ ada dị ọra mma wili m eli mụ why now anọkwa ọ bụghị ife gị gwa m ọ bụghị ife gị kwe m na nkwa eliza eliza nne m why now just know that wherever you are I will definitely make you proud I love you